ayiwa an bɛ foli lase balimaw bɛɛ kelen kelen ma an filɛbaaw ani an lamɛnbaaw an b'a fɔ ko aw ni tile an matigi yesu kirista tɔgɔ la an bɛ barika da sebaaya bɛɛ tigi ala ye a ka ɲumanya ni a ka kanuyaw kosɔn an bɛɛ kelen kelen na ta fan fɛ balimaw tiɲɛ na ala ka ɲi o de kosɔn sanga ani a waati ni an bɛ gɛrɛ ala la an k'an ka barika da a ye ka d'a kan a bɛ janto an na o la bi an bɛna taa ɲɛ ni an ka baro ye an ka ladiliw ye an ka wajuli kumaw ye nin waati gɛlɛnw kosɔn ala ka kuma bɛ o fɔ an ɲɛna ni an bɛ timote filanan sura saba lajɛ b'a fɔ i ye ko waati labanw na ko tuma gɛlɛnw na kɛ o la balimaw an bɛ o waati gɛlɛn dɔw de la nin wagati la donc ka da o bɛɛ kan ala ka kuma bɛ an bolo min bɛ an jigi sigi min bɛ barika di an ma min bɛ fanga di an ma walasa ka se ka o gɛlɛyaw cɛtigɛ o la bi n b'a fɛ ka kuma fɛnba min kan an ka yɔrɔ kalanta o bɛ sɔrɔ luka kitabu la a sura tan ani wɔɔrɔ wɛrɛse tan ni kɔnɔntɔn ka se a bi saba ni kelen ma n bɛna a kalan a sɛbɛnnen bɛ a ko cɛ nafolobatigi dɔ tun bɛ yen a tun bɛ lomasafini don ka faama dumuni kɛ k'i ɲɛnajɛ don o don cɛ sɛgɛnbaatɔ dɔ dalen tun bɛ o ka soda la o tɔgɔ ko lazari joliw tun bɛ a fari yɔrɔ bɛɛ la dumuni murumuru minnu tun bɛ bin ka bɔ nafolobatigi ka tabali la a tun b'a fɛ ka olu dun wuluw tun bɛ na k'a ka joliw lanɔn ayiwa o sɛgɛnbatɔ sara mɛlɛkɛw y'a ta k'a bila ibrahima kɛrɛfɛ nafolobatigi fana sara a su donna ka a tɔɔrɔlen to adɛsi kɔnɔ a y'a ɲɛ kɔrɔta ka ibrahima ye yɔrɔ jan ka lazari fana ye o kɛrɛfɛ o tuma pɛrɛnna ko ne fa ibrahima makari ne la i ka lazari bila ka taa a bolonkɔni nun su ji la ka na ka ne nɛnkun sumaya katuguni ne tɔɔrɔlen bɛ nin tasuma kɔnɔ kosɛbɛ ibrahima y'a jaabi ko ne den i hakili jigin a la ko i ye i ka fɛn ɲumanw bɛɛ sɔrɔ k'i to diɲɛ la o cogo la lazari ye kojugu de sɔrɔ sisan ale bɛ ɲɛsuma na e kɔni bɛ ɲɛgwan na ka fara o bɛɛ kan folon dingɛ bɛ anw ni aw cɛ fo minnu b'a fɛ ka bɔ yan ka taa aw fɛ yen olu tɛ se minnu b'a fɛ ka bɔ yen ka na yan olu fana tɛ se o tuma la nafolobatigi ko ne fa ne b'i deli i ka lazari bila ka taa ne fa ka so katuguni ne balimakɛ duuru bɛ yen a ka taa u lasɔmi walisa u fana kana na nin tɔɔrɔ yɔrɔ la Ibrahima y'a jaabi ko Musa ni kiraw ka kumaw b'u bolo u ka olu lamɛn nka a ko ayi ne fa Ibrahima nka ni mɔgɔ kelen su kununna ka taa u fɛ yen u na nimisa u ka jurumuw la Ibrahima y'a fɔ a ye ko ni u tɛ Musa ni kiraw ka kumaw lamɛn hali ni mɔgɔ dɔ su kununna mɔgɔ dɔ kununna ka bɔ suw cɛma u tɛna danaya kɛ ne lamɛnbaaw ni ne filɛbaaw ala ka duba da a ka kuma kalannen kan yan an bɛ mɔgɔ fila ka ko sɔrɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la yesu de ye nin ntalen da nafolobatigi ani sɛgɛnbatɔ lazari ka ko la a fɔra ko cɛ nafolobatigi dɔ tun bɛ yen min tun bɛ lomasafini don ka faama dumuni kɛ ani k'i ɲɛnajɛ don o don o kɔnɔna la cɛ sɛgɛnbatɔ dɔ fana tun bɛ yen min tɔgɔ ko lazari joliw tun bɛ a fari yɔrɔ bɛɛ la wuluw tun bɛ na k'a ka joli lanɔn dumuni murumuru minnu tun bɛ bin ka bɔ nafolobatigi ka tabali la a tun bɛ balo olu la nga mun de nana kɛ balimaw don dɔ nafolobatigi sara o kɔ lazari fana sara ninnu fila bɛɛ sara u salen kɔ mun de kɛra a fɔra ko cɛ nafolobatigi a ye filɛli kɛ yɔrɔ jan ka lazari ye an fa ibrahima kɛrɛfɛ A ye kan lase u ma a ko ibrahima k'a fɔ lazari ye a ka taa k'a bolonkɔni nun su ji la ka na kɛ ale nɛnkun na walisa k'a sumaya ko n'o tɛ ale tɔɔrɔlen bɛ yan dɛ ibrahima y'a jaabi ibrahima ko ne balimakɛ o tɛ se ka kɛ ka d'a kan k'e to diɲɛ na e ye hɛra de sɔrɔ lazari kɔni o ye tɔɔrɔ de sɔrɔ o bɛɛ n'a ta n'i b'a lajɛ folontigɛba bɛ anw ni aw cɛ minnu bɛɛ b'a fɛ ka bɔ anw fɛ ka taa aw ka yɔrɔ la olu tɛ se minnu fana b'a fɛ ka bɔ aw fɛ yen ka na anw fɛ yan olu fana tɛ se i m'a ye a ko ayiwa n'o tɛ se ka kɛ a ka lazari bila ka taa diɲɛ la olu ka so balimakɛ duuru de bɛ ale fɛ a ka taa ka kuma olu fɛ ka olu ladi walisa u fana kana na nin tɔɔrɔ yɔrɔ la i n'a fɔ ale bɛ min na bi ibrahima y'a jira a la k'a fɔ ko o fana tɛ se ka kɛ ka d'a kan musa ni kiraw ka kumaw b'u bolo a ko ayi ni mɔgɔ dɔ su kununa ka taa yen ka segin ka na diɲɛ kɔnɔ ka kuma ko mɔgɔw bɛn'a dabila Ibrahima y'a jaabi ni u ma da musa ni kiraw ka kumaw la hali ni su kununa ka na u tɛna danaya kɛ balimaw mun na ne ye nin talen yesu ka nin talen kalan verset bi saba ni kelen an mago bɛ o de la ibrahima ye mun fɔ yen verset bi saba ni kelen na a ko ni u tɛ musa ni kiraw ka kumaw lamɛn hali ni mɔgɔ dɔ kununa ka bɔ suw cɛma u tɛna danaya kɛ balimaw nin nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan nin waati gɛlɛn an mago bɛ fɛn min na o ye ala ka kuma ye an mago bɛ fɛn min na o ye ala ka kuma ye balimaw an mago bɛ ala ka kuma de la bi ala ka kuma min bɛ an bolo la bible an mago bɛ o de la o la an ka sɔn ka tagama ka kɛɲɛ ni ala ka kuma ye ka d'a kan n'i bɛ an ka bi egiliziw lajɛ gɛlɛya min bɛ egiliziw kɔnɔ bi o ye ala ka kuma bilabaliya baara la o ye ka taamabaliya ka kɛɲɛ ni ala ka kuma ye o gɛlɛya de bɛ yen ɔ ni ala ka kuma tɛ a ka gɛlɛn an ka se ka se sɔrɔ ni ala ka kuma tɛ a ka gɛlɛn an ka se ka taa ɲɛ balimaw n'i bɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛ bi n'an bɛ arajow la kunnafoniw bɛ di arajow la nka yala ne bɛ e ɲininka e min ɲɛ bɛ ne la e min tulo bɛ ne la yala an bɛ jigisigi kumaw sɔrɔ ka bɔ an ka bi kunnafoniw la wa ayi n'i m'a mɛn ko mɔgɔ baɲini ka fagara yen fɛ i b'a mɛn ko nin attentat kɛra yen fɛ i b'a mɛn ko nin fagali kɛra yen fɛ i b'a mɛn ko nin kasara kɛra yen fɛ o de bɛ fɔ an ka arajow la o de bɛ fɔ an ka journaux kɔnɔ o de bɛ fɔ an ka télévision na balimaw an na taa min o la adamadenw kamana gwannen don adamadenw jɔrɔlen don adamadenw hamilen don su fara tile kan ka d'a kan kunnafoni ɲuman tɛ ka fɔ kunnafoni di yɔrɔw la ka d'a kan kunnafoni fɛn ɲuman yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ fagaliw ni banaw ni kɔngɔw ni tɔɔrɔbaw ne lamɛnba ne filɛba yala an na taa min o la an b'a fɔ ko a barika ala ye ala y'a ka kuma min di an ma an ka to o kuma kɔ dɛ an ka to o kuma kɔ o kuma ka kɛ an bolo su fara tile kan i m'a ye ala ye nin kuma de fɔ josué ɲɛna n'i bɛ josué sɔrɔ kelen verset segin kalan a fɔra yen ko nin sariya kitabu kumaw ka to i da la su fara tile kan o la an kana boli ka taa kinin an kana boli ka taa numan an ɲɛ jɔlen ka to an ka dannaya dabɔba ni a dafaba yesu la an ɲɛ jɔlen ka to a la a ka kuma ka to an bolo a ka kuma ka to an kɔnɔ an ka miiri a la su fara tile kan walisa an ka kɛ sesɔrɔbaw ye dannabaw an ka faamuya ko diɲɛ kisili bɛ anw de bolo an ka faamuya ko diɲɛ kisili bɛ anw de bolo matigi yesu kirista taatɔ a ye o ciba de kalifa egilizi ma donc an kan ka wuli ka jɔ walisa ka o baara kɛ ka d'a kan waati ka teli ani waati ka kalan waati ma nɔgɔ bilen diɲɛ jigi ye egilisi ye n balimakɛ ni balimamuso n bɛ segin nin kuma in kan diɲɛ jigi ye egilisi ye wa walisa egilisi ka se ka ala ka kuma egilisi ka se ka ala ka baara min bɛ a bolo ka se ka o lase fo ala ka kuma min bɛ an bolo an ka taama ka kɛ ala ka kuma min bɛ an bolo fɔ an ka janto o la ala ka kuma min bɛ an bolo fɔ an ka balo o la ni an balola o la sɛbɛ la an jɔlen bɛ to balimaw an tɛ se ka taa kɛlɛ kɛ ni ala ka kuma tɛ an bolo an bɛ kɛlɛ min na ni la kɛlɛ de don o tɛ se ka kɛ ni ala ka kuma tɛ o la an ka segin ala ka kuma ma danabaw an ka segin ala ka kuma ma ala ka kuma ko ka diya an ye ala ka kuma ka to an bolo a ka to an da la an ka miiri a la su fara tile kan i m'a ye ibrahima ye nin de fɔ nafolobatigi a ko hali ni su dɔ kununna hali ni su dɔ kununna ka na diɲɛ kɔnɔ ka kuma u fɛ n'u ma da ala ka kuma na n'u ma ala ka kuma minɛ u tɛna danaya kɛ o su ka kuma balima o kuma jɛlen don o kuma jɛlen don o de kosɔn an nɔrɔlen ka to ala ka kuma na n tun b'a fɛ aw ani ne an ka miiri nin kuma na ala ka kuma an nɔrɔlen ka to a la ala ka kuma tiɲɛma min bɛ an bolo an nɔrɔlen ka to a la foyi kana an fara ka bɔ ala ka kuma na o min bɛ faga ni barika ni jijali di an ma ne filɛbaaw ne lamɛnbaaw ala ka duba aw ye matigi ka to aw fɛ aw ni mɔgɔ min tun don o ye pasteur abdulayi paul danbele ɲɛnɔ église évangélique protestante ala ka duba aw ye